ndị ọlụ Regional Assembly USA maọbụ ọra USA n'aha ịchafụ ga-enwe ọgbakọ ukwu ha nke iri afọ abụọ n'afọ a n'obodo Houston Texas mgbe ọnwa isii nke afọ a gbaa abalị iri abụọ na atọ wee ruo abalị iri abụọ na asatọ ọgbakọ ukwu a ga-ewere ọnọdụ n'ụlọ nkwari akụ nke Houston Marriott Westchase dị na 2900 Briarpark Drive Houston Texas 77042 nke a bụ akara ọnụọgụ ekwentị ị ga-eji kpọ wee hazie ọnụ ụlọ akwa nrahụ gị maka ọgbakọ ukwu a 1-800-452-5110 ọzọkwa 1-800-452-5110 ọ bụ aka na-achị ọra USA n'ala Amerịka bụ injinia Chief Tony Ọkpara Ebube Dike na ndị ha na ha so agara ụmụ ọlụ ozi n'ala Amerịka dịka ndị a Dr. Ụzọ Wilfred Unegbu osote onye isi ndị ọra USA na onye isi OCOC ugo nwaanyị izizi ndị ọra USA n'ala Amerịka na onye isi ndị ụmụ nwaanyị Lọlọ Kalista Chinwe Ọkpara ugo nwaanyị nke abụọ nke ndị ọra USA n'ala Amerịka na osote onye isi ụmụ nwaanyị Lọlọ Titilayo Unegbu onye isi oche nzukọ Chief Chid Nwameme ode akwụkwọ ọhaizugbe ndị ọra Dr. Paul Enwere onye isi mgbasa ozi ndị ọra USA Sir Basil C Ibenyenwa osote ode akwụkwọ ọhaizugbe na OCOC Austin Ọfọha ojide ego Maazị Ima Ọjị ode akwụkwọ maka ego Sir Ugochukwu Duru osote ode akwụkwọ maka ego Dr. Chinyere Achị onye nchekwa ụlọ nzukọ omeiwu Chief Chris Okala ọkaikpe Bernard Nwiwu onye ndụmọdụ iwu ndị ọra aka na-achị ndị ọra USA na Houston Texas Chief Chris Alakwe Maazị Frank Ezendiokwere odeakwụkwọ nke OCOC Houston Texas onye isi oche OCOC nke Houston Maazị Emmy Ejekam osote onye isi oche nke OCOC Houston Texas Sir Chidi Shege onye na-ahụ ihe banyere ndị OCOC nke ụmụ nwaanyị na Houston Texas Lọlọ Helen Ujari onye mgbasa ozi ndị ọra na Houston Sir Anselm Ibe onye isi na onye edemede maka ego enyemaka ọkammụta Fridolin Aṅụnobi onye isi oche nzukọ ọrụ ngo nke ọra USA n'ala Amerịka Dr. Amarachukwu Ndukwe odeakwụkwọ nzukọ ọrụ ngo nke ọra USA n'ala Amerịka Chief Francis Ibezim Dr. Ray Obinozie onye nkwalite na ọganihu nke ọgbakọ ukwu onye isi ozi ọgwụ na ahụike Dr. Godwin Ogbuokiri onye isi oche ozi gbasara ọgwụ na ahụike nze Philip Obilom Princess Chinyere Ojinnaka onye nyochapụta ahụike maka ọgbakọ ukwu odeakwụkwọ ozi ahụike na ọgwụ maazị Ephraim Obiamukwu Lọlọ Ijeọma Eze Adinka onye isi ụmụaka na-etolite etolite Dr. Favour Awuzu onye isi oche Orapac Chief Dr. Pete Egwom odeakwụkwọ Orapac tinyere aka n'ozi a Chief Tony Okpara Ebube Dike ekwuolarị na ọgbakọ ukwu nke ọra usa n'afọ a bụ 2020 ga-akpụ ọkụ n'ọnụ ma bụrụkwa ọkacha ibe ya mma maka ihi na ụmụ ọlụ bụ ọkwa nka maara nke akwa agaghị ahapụ ịkwa nka n'akwa ha kwara ya mere gị bụ onye na-ege ntị ekwele ka a kọọrọ gị ihe n'akụkọ were ụgbọelu ma ụgbọala wee wụchaa ma maakwa aka n'akpa ka e were kwado atụmatụ dị iche iche nke ndị otu a nwere dịka ndị a ịgwọ ndị ọrịa n'ala ọlụ n'anaghị ego ọbụla nkwalite ịzụ ụmụaka na-etolite etolite n'ụlọ akwụkwọ inye ndị ogbenye ego mgbere ahịa na ịgbapu mmiri ọṅụṅụ n'ime obodo dị iche iche na ala ọlụ ebe ọ bụ na e mee ọsọ ọsọ e meghara ọdachi were akara ọnụọgụ ekwentị nke a ka ị kpọọ ụlọ nkwari akụ nke Houston Marriott ka i wee hazie ọnụ ụlọ akwa nrahụ gị maka ọgbakọ ukwu a 1-800-452-5110 ọzọkwa 1-800-452-5110 ka ọ dịwa mgbe akpọ anyị na Grace ga-ere na mmiri jidekwa ka i ji